kuchokera mu kitabul ghusl chapter chokhudzana ndi mahadithi okamba zokhudzana ndi kusamba akuyamba kufotokoza al-bukhari kunena kuti haddathana abdullah bun yusufa adatifotokozera hadithi imeneyi mphunzitsi wathu abdullahi ibn yusuf qala akhbarana malik iye adafotokoza kuti hadithi imeneyi adatifotokozera ndi malik

adafika ummu sulaimu yemwe ndi mkazi wa abi talha adafika ummu sulaimu yemwe adali mkazi wa abi talha kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam faqalat nde mzimayi ameneyi ummu sulaimu atafika kwa mtumiki adalankhula kuti

Ndi kokakamizika kwa mzimayi kuti asambe akadzilotera? Kodi ndi koyenereka kapena ndi kokakamizika kwa mzimayi kuti asambe pambuyo poti adadzilotera? Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nde mtumiki adayankha kuti naam idha ra'at alma'a eya kusamba ndikokakamizika kwa mzimayi amene wachita zimenezi ngati waona madzi kapena kuti ngati watulutsa madzi hadithi yathu yathera pamenepo kuchokera mu hadithi imeneyi muli maphunziro angapo amene tikuwapezamo choyamba chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chidwi chimene masahaba adali nacho pakufuna kuphunzira zinthu zothandiza zinthu zoti akazidziwa azigwiritsa ntchito ziwapindulire pa umoyo wawo wa dini tikuona mu hadithi imeneyi adabwera ummu sulaim kubwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kudzafunsa funso kuti kodi mzimayi akadzilotera kodi pamenepopo kusamba nkokakamizika ndiye tikuona chidwi cha masahaba makamakaso masahaba achikazi pakusakasaka maphunziro amabwera kwa mtumiki kumadzamfunsa mafunso kuti kodi zikachitika mwakuti mwakuti zikhale bwanji chachiwiri chimenenso tikuphunzira pamenepa ndi kuloledwa kwa mzimayi kufunsa funso lofuna kudziwa zinthu za mchipembedzo kukamufunsa munthu amene sali mwamuna wake ndi zololedwa kutero ngati palibepo fitna iliyonse ndi zololedwa kutero ngati palibepo fitna ina iliyonse tikuona mkazi wa abi talha adabwera kudzamufunsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam yemwe sadali mwamuna wake nde ndizololedwa kwa mzimayi kukamufunsa munthu amene asali mwamuna wake ngati palibepo fitna china chimene tikuphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi kuloledwa kwa kufunsa mafunso ndi zololedwa pa chisilamu kufunsa mafunso ngakhale mafunsowo atakhala a sex koma as long as ngati maphunzirowo ali oti ukadziwa akuthandiza munthu usachite manyazi ukuyeneka kufunsa kuti uzindikire tikuona ummu sulaimu sadachite manyazi koma adabwera kudzamufunsa mtumiki kamba kuti zinthu zimachitikadi anthu amatha kudzilotera choncho munthu akuyeneka kudziwa kukhala ndi fikihi ya zinthu zimenezi kodi zinthu zimene zikachitika machitidwe ake ndizichita motani chinanso chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi mawu awo amene adalankhula ummu sulaimu asadafunse funso lija adalankhula kuti ndithudi allah samachita manyazi pakulankhula chilungamo ndipo mawu amenewa ndi woona ndipo msilamu akuyeneka kukhulupirira zimenezi kuti allah samachita manyazi pa chilungamo pa haqi allah samachita manyazi iyayi ndipo mawu amenewa ndi woona kamba kuti mzimayi atanena mawu amenewa mtumiki sadawatsutse yayi kukhala chete kwa mtumiki pa mawuwo ndi umboni osonyeza kuti statement imeneyi ndi yoona ndithu si yolakwika chinanso chimene tikuchiona mu hadithi imeneyi ndi chakuti akazi amadzilotera ngatinso mmene amadzilotera amuna choncho chilamulo cha zinthu zimenezi ndi chofanana despite kuti mu hadithi imene adafunsa ndi mzimayi koma kuti chilamulo chimenechi chikugwera mamuna ngakhalenso mkazi kuti mamuna olo mkazi ngati adadzilotera kenako ndikupeza kuti ali ndi chinyontho kapena madzi osonyeza kuti adatulutsa umuna kapena ukazi pamenepo ndikuti ndizokakamizika kuti akasambe osangodzuka pamenepo kukachita udhu kukaswali ayi koma akuyeneka kukasamba pamenepopo zidzawerengedwa kuti ali ndi janaba mukulankhulanso kwa mtumiki mu yankho limene adayankha kuti inde akaona ngati waona madzi mukulankhula kumeneku zikutanthauza kuti ngati munthu wadzilotera kapena udalota ukukhalira limodzi ndi munthu wina koma podzidzimuka siudaone saini yoti watulutsa umuna kapena ukazi ndiye kuti pamenepopo kusamba sikokakamizika kamba kuti mtumiki uja muyankho lija adayankha kuti inde ngati waona madzi kapena ngati watulutsa madzi zomwe zikutanthauza kuti ngati munthu wachita ihtilamu ngati munthu wadzilotera koma madzi zati zumuna

pakuoneka kuti unatulutsa umuna kapena unatulutsa ukazi kodi pamenepa upange bwanji yankho ndi lakuti pameneponso nde kuti kusamba ndikokakamizika kusamba ndikokakamizika kamba kuti kusambako kumakhala kokakamizika pamene munthu watulutsa umuna kapena ukazi nde ngakhale kuti usakhale kuti wakumbukira zoti unalota unadzilotera kapena sukukumbukira koma ngati madziwo atuluka pamenepo kusamba kudzakhalanso kokakamizika pamenepanso tikuyenereka kufotokoza kuti pathupi la munthu be it wa mwamuna kapena wa mkazi pamatuluka mitundu ingapo ya mafluids kapena kuti pamatuluka madzi angapo osiyanasiyana madzi oyamba ndi amene amatha kutuluka pambuyo poti munthu wamaliza kutaya madzi amatha kutulutsa timauja chakumapetopetoko kumabwera tima fluid tina take tonanda choncho komanso pali madzi enanso amene munthu amatulutsa akakhala kuti thupi lake lili lokonzeka kukhalira malo amodzi ndi munthu osiyana naye chilengedwe opposite gender akakhala kuti alipende choncho thupiso limatha kutulutsa timadzi be it wamwamuna kapenanso wamkazi nde mu hadith imeneyi pamene akunena kuti iyayi adzasamba ngati waona madzi madzi amene akutchulidwawo si mitundu iwiri imeneyi ya madzi amenewa iyayi koma kuti madzi ake ndi madzi enieni omwe uli umuna kapena ukazi pachizungu amati maspemu ndi madzi amene akutchulidwa pamenepa nde munthu akatulutsa ma fluid awiri amene tatchula aja posakhala maspemu kudziyeretsa kwake adzangotsuka malo obisikawo kenaka ngati anali ndi twahara kale ndiye kuti basi ndizokwanira kungopanga wudhu basi komano ngati atuluka ndi masipemu pamenepo ndiye kuti kudzakhala kokakamizika kuti asambe kwa lero nditayimira pamenepa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh